200 plots of land na Umuoji ka gụ na ndị nwe ana discuss chalụ ka gụ na ndị nwe ana discuss chalụ ama m ka e si eme real estate business e nwere ike gwa ghụ na ife ị ya-drop wụ ife dịka 5 million ị dropụ 5 million then ị ba n'ime ana ị ba n'ime ana ị dropụkwa another money ị ya-esi etu a na-akwụ ụgwọ maybe after every two months after every one month ị na-update payment nye ka ndị mmadụ lesịrị ghụ 200 plots of land ịmakwụfe 200 plots of land ọ sọkwa nya wụ na e lewere ghụ ana ahụ n'ọnụ 11 million ọ sọkwa nya wụ na e lewere gị ana ahụ n'ọnụ 11 million ife ọ wụ wụ 200 million i wee kwụọ 5 million wee jee lebe ana according to Akụ Zion o nwere ofu onye kwụrụ 10 million according to Akụ Zion i wee jee lebe ana lebe ana lebe ana ikekwe i leta ana 200 300 na diana i were ihe jee n'ofu decking instead of ị ya-ewuruzie ego je nye ndị nwe ana ana fa ị makwa na o nwere ife dị iche na ana ahụ pụtara 800 million ọ pụtazie na-ekwu ee na o nyego ndị a 100 ka ị wee malụ ka this guy si aghọ aghụghọ ka ị wee ma na this guy wụ ekperima ka ị wee ma na this guy wụ onye ori ọ sị ghị millions of naira ka o nyere ha ọ sị ghị na o nyere ha millions of naira ee millions of naira o wee je nwee nenekata payment slip o tiri wee sị na ọ wụrụ na ọ two figures nya ị ma na ọ two figures not to talk of three figures wụ ife dụ before zero zero zero zero zero six ah before that six zeros onye nsị mbanụ na na figure na figure ọ kachiri ife a wụ a single number ka ọ wụ ọ dụrọ double ọ dụrọ triple maka na ọ wụrụ na ọ nọmba ịtọ dị ebe a let's say na ọ 100 million ọ ya-esi etu a kaa ya kaa ya kaa ya mana for the fact that na ọ just mechie ya one o gosiri na ọ a single figure ka ekperima pụtara na Facebook na-eti mkpu na-eti mgbụgbọ na ka m gwa ụnụ anyị ma ọlụ a anyị ma ọlụ a ị ghọtago imagine imeghepụ ọnụ kwuo hundreds of millions yeah thank you eh, eh, chukwu daalụ sọnde o meghepụrụ ọnụ ewee kwuo hundreds of millions while na payment slip nke nyanwa tili wu the same payment slip eh, jee pakị tili jee nenee ebe o tiri that payment slip ị fụ na ọ a single figure ka o mechiri ife ahụ ọ sị na ọ kwụrụ hundreds of millions now this is the deal gee ntị ka ị ghọta this is the deal ịghọtago ife a wụ ọlụ ife a wụ ọlụ ka esi tiri esi eti lee ka esi alụ ọlụ a lee ka o si alụ ọlụ a o wuru na 5 million je deposit ndị a n'aka number one now this is a transaction e bidoro from June last year according to him June

ụfọdụ ndị goru ya ana ya ebido n'idisturb eh, maka allocation kelu ụbọchị anyị eme allocation ọ na anyị emezi allocation ọ na anyị emezi allocation ịghọtago even mụnwa I also ventured into real estate so I know what is involved in real estate business I know what is involved in real estate business ịghọtago now look at what happened look at the game here look at the game look at the master plan here the moment ndị goru ya ana na-enye nsogbu o wee raisie that alarm o raisie that alarm he wasn't expecting na ndị Ụmụoji ya respond immediately o che na o ye-use media advantage o che na o ye-use advantage o ji wee ka ha wee nwee voice na social media o che na o ye-eji ya wee lụọ job ọ gaa ịghọtago o kwuo ye ka ndị goru ya ana wee sị ewu so na o jerigo ana e gwuo ye wayo na e gwuru ye wayo hundreds of millions ha na anyị enwe ndidi anyị enwe ndidi ịghọtago and ka ị wee marụ na onye a wụ onye ori ka ị wee marụ na onye a wụ onye ori onye ji polisi wee je buru alụsị egwu global onye ji polisi wee je buru security guy na-alụ na Ụmụoji during the time of eh, ebudo ọnụ jere Ụmụoji onye ji polisi anyị amalugo about two or three incidences ebe Mathias ji polisi wee je arrest mmadụ Mathias wee sị hụ na ọ ha eme ife polisi ị nụrụ ka o kwuru na vidio a na ọ ha wee eme ife polisi ọ na kọt maka ọ ma na kọtụ na-eteki time ọ ma na onye uzuo polisi polisi will do investigation pay attention pay attention o wee sị hụ na ọ hakwa eme ife polisi wụlụkede polisi jegodo mee ndị ha arrest nọmba 1 ije mee ha arrest chajizie ha to kọt ọ sị ghị na ọ hakwa eme ife ha Maximus Patrick ezigbo mmadụ ọ sị ghị na ọ ha wee eme ife polisi because

yes it can be refunded to you now o wee sị unu na ọ kwa kootu direct o wee sịkwa gị again o wee sịkwa gị again na ndị real estate na-achọ ijego ebe ahụ na unu jegola ebe ahụ na unu na-aya ejegido kootu jee kootu 10 years ife a na-agwa ndị golu ya ana kịta a wụ ka ha wee malụ

na ọ ka e finishizie the ọrụ ka anyị esizi wee finishi the ọrụ ọ wụ ibubatazi unu n'egwuri wayo unu nọrụzie na-eme na-egwuri wayo ị ghọtago unu a na-exercise patience a na-enyezi unu update ee na-aya eje kọt n'Ọka echi niile na-aya eje kọt next week na-aya eje kọt next month na-aya eje kọt next two months na-aya eje court next three months before ị mara ife na-eme e jee court one year maka polisi ya enye aka mee investigation gosi ndị mmadụ ife ọ wụ kolokolo mana court wụ aya emegido adjournment aya adjournigido case adjournigido case adjournigido case adjournigido case before ị mara ife na-eme ọ gaa three years four years five years yes ọ ife ọ wụ my uncle my uncle golo ana na Nnewi my uncle nke tọrọ mmadụ wee tọ papa m golo ana na Nnewi na 2010 na na year 2000 e kpegidoro ikpe ana e kpegidoro ikpe ana ikpe ana a nọrụ close to 10 years na court before we bịa resolve well now in a case like this in a wayo case like this in a ohi anya ọcha case like this i wolu court case wee pịachie ya ịma na ịmachi ịma na i mena perfect finishing to that job ịghọtago perfect finishing ka i meru to that job anyị ma akụ aka ege ntị akụ aka ege ntị ịghọtago akụ aka

what a shame mbụkọ guru what a shame what a shame ị na-eme business worth over 300 million with somebody getting to one year the only money ị nwere ike deposit wụ 5 million ị sị deposit is deposit ifele aha eme gị businessman amarọ m ife ị nọ nga na-eme amarọ m ife ị nọ nga na-eme ma ọ wụ na na Ngor Okpala ma ọ wụ na Ngor Okpala o nwere 200 plots of land 200 plots of land m secure na Ngor Okpala ego omenana a kwụrụ na ana wụ ego one ego omenana a kwụrụ na ana wụ ego one ego omenana a kwụrụ na that ana alone ọ wụ ego one ka ọ wụ ego one ka ọ wụ ego omenana a kwụrụ na ana ahụ is over 3 million ego omenana alone a kwụrụ na ana ahụ is over 3 million nya ka ị na-asị m na i golu 200 plots of land from mmadụ getting to one year i deposit ye 5 million for over one year eh? for over one year

i were ego ndị mmadụ jee rụọ four decking i were ego ndị mmadụ jee rụọ four decking pụtazie wolu camera maka na ị feel na ị rush ha to to to to social media bịa tie mkpu ndị mmadụ asị ewo ewo imagine ọ wụrụ na this secret e leak obebe na-ekwuri ya wayo hundreds of millions okay ọ wụrụ kịta na gulu kịta ọrụ kịta na gulu a kịta dewere ahụ na ọ mụ ife ọ wụ na gulu a mụ ife ọ wụ na gulu a mụ ife kịta let us assume kịta na gulu mụ ife eh? ndị otu m let us agree kịta na gulu mụ ife anyị makwa na o nwehọ mana let us assume that na guru nwe ife ebe ọ na-claim na ọ mụ ife 5 million and hundreds of millions ọ wụ the same is a question i want guru to answer me 5 million

onye amamife deposit is deposit e, e, request gịnị ka ị na-ese nọkọta accept all request ka ebe ebe abịa megoro ka ebe abịa bịa kọwa ife ị na-akọ ebe ife ilulu n'igbo ife gulu m wee jụọ gị ajụjụ ebe ị sịrị na deposit is deposit kedu ife kpatara na mgbe ọ na-eti mkpu na Facebook na ọ gwahọ ndị mmadụ ego one o depozitiri kedu ife kpata na o kwuhọ ego one o depozitiri kedu ife o ji wee sị hundreds of millions whereas na ife ọ kwụrụ wụ 5 million eh? Eh? Channel of Truth say they have an agreement that after two weeks he will complete the money and they signed it. Eh? Whether na agreement ha nwelu or two weeks

now for him to come out and dey cry that na ha napụrụ ya hundreds of millions o nwere criminal intention o nwere criminal intention now what is that criminal intention i have said it before the criminal intention o nwere there is that a lot of fans ya akwụnyego ya ụgwọ ana Umuoji a let me tell you a lot of fans ya akwụgo ya ụgwọ ana ahụ o nwere ike ọ bụrụ na close to mmadụ mmadụ 50 akwụgo ụgwọ ana ikekwe akwụtago over 400 over 500 million n'ana ahụ because for nyanwa ịkpọ hundreds of millions ife o gosiri wụ na ndị kwụnyere ụgwọ n'aka ya akwụgo over 100 million n'ana ahụ let me analyze it to you ka ị wee ghọta yes and for him to say hundreds of millions wụ na a ya-enwe ofu onye gogodulu ana let's say na ọ na-ele ana ahụ 2 million e nwere ike enwegodo ofu onye gogolu 20 plots onye egoo 5 plot onye egoo 7 plot ịghọtago hundreds of millions a is aimed at making them because o kwuo na o depozitiri 5 million onye goro ana 20 million ya asị kedu ka m si wee gozie ana 20 million i depozitie 5 million mana o kwuo na o depozitiri hundreds of millions

mana o kwuo na a napụrụ ya 5 million ị ya-asị oo n'ọkwa i goro ana 20 a napụrụ 5 15 ka dọrọ o nwere criminal intention na that video o mere yes o nwere criminal intention na that video o mere that video o mere wụ false alarm

yes ọ sịrị yes Matthias made a mistake by not telling the man how he operates his business or enter into partnership or joint ventures with the landowner gụnụ nọrọ ebe a na-edisgrace ya dị onwe gị idisgrace ya dịcha onwe gị pụọ nọrọ ebe a na-ete onwe gị ule tewe onwe gị ule ya techa onwe gị ha ka ị pụọ ịghọtago itecha onwe gị ule pụọ ụnụ aghọtara ebe m na-eje na agba ọnụ na aghọtara ebe m na-eje now ka o mechaa lọta vidio ife m na-afụzi ebe niile ewu hei nna na amata ya si na-eti mkpu o na na-egwurie wayo na-egwurie wayo wayo wayo wayo wayo ndị mmadụ a na-emeziri sympathy

o wee wuru na ife ịkwụta n'alụ na moto ebiri 5 million 1 million ọkpa ahụ ka nama ya-eji eje Jos ana m ajụ ụnụ ajụjụ ọkpa ahụ ka nama ya-eji eje Jos ọwụla o kwuru ọra ndị igbo ile ha na-aghọ ka blade razor ile ha na-aghọ ka razor ọwụla afa onye ọzọ ka akpọrọ kịta ile ha na-aghọ

to defraud people why do i say it's a deliberate intention iji wee napụ ndị mmadụ ego fa why mention hundreds of millions when you know that na ego ị kwụrụ 5 million what it means is that you have collected money to the tune of hundreds of millions that is what it means that you have collected money from people running into hundreds of millions and that is why you can come on Facebook to say that na mmadụ na jehu hundreds of millions why na sleep nke itili sleep nke itili iwu a single figure ka ikpuchili a single figure jee na that slip o tiri jee na that slip o tiri ọ wụrụ nọ 100 ọ wụrụ nọ 100 ị ya-ama na 100 dị ebe a mana ị jee nene ife a enyokatara m ife a nyokata ife a nyokata ife a nyokata ife a marụ na ego ọwụna akwụrụ ife a dị less than 10 million single figure yes because ọ single figure number wụ ife ekpuchiri ife a nya ka abịara ebe a na-akọrọ m akụkọ a na-akọrọ m akụkọ ụnụ afụgo ife ọ kwọ sịrị na reality reality reality ọwụla anyị ọkọwara anyị reality ọkọwara anyị reality of life ee eh, mana ai ndị ala ewe ọkụ Naijiria jee gbanye

Okay. Let us continue. Ehe, ee Wilfred, ị jụrụ ị jụrụ ezigbote ajụjụ. Kelee ebe kelee ebe Ejike kelee ebe Ejike moment of truth nọ. Sycophants, sycophants. the sycophants ya afụ ya anywhere ọ gbafuo na ọ gbafuo na ọ wụrụ okwu ọra ndị Igbo gbapụta ile ya na-agba ka blade razor ile ya na-agba ka razor mara nchala kelee ebe Ejike moment of truth nọ let him come out this is the time gwagodunu Mathias na ụgha ahụ ọ tụrụ na o nwere criminal intention o ji wee tụ ụgha ahụ why will you say that i nyere mmadụ hundreds of millions were sị na ife i nyere uwo 5 million uh, Chief Ugo sịrị, that is business, which is normal among we business people. It's either you take loan or pay initial deposit. Sometimes sef, you don't need to pay. You just discuss with landowners. Sell

ị na na-asụ oyiwo ị na na-asụ oyiwo ị na oyiwo ka ị ka na-asụ it is a norm ị na na-asụ oyiwo sụwa oyiwo ị ya-emecha asụ Igbo ma ọ sụọ Latin ị ka na-asụ grammar ị ya-emecha asụ Igbo ma ọ sụọ Latin ị na-enwe onye gụ na discuss na gwa gụ na agreement unu cannot hold you have defaulted for your agreement ị ka na-ekwu

ee Chief Ugo nke m gopụta na Ngor Okpala a kwụrụ ụgwọ cash yes nke m gopụta na Ngor Okpala a kwụrụ ụgwọ cash na so land business be a kwụrụ ụgwọ cash one then two

e mee mee mee mee i deposit kwa 50 ọ ka e si eme ọ na i depositiri ife dụ ka ebe 20 or 30 caterpillar baa na ana a fụ na o nwehọ nde bịa nye nsogbu i deposit kwa some money e tiwe block na ana a fụkwa na o nwehọ nde bịa nye nsogbu i deposit kwa ego etu a ka ị ya-esi megide wee kwụcha ụgwọ ọhịa ị pụta i we 5 million naira nye ndị mmadụ na 200 plots of land for over one year i lekọcha ya and i le na more than 100 million naira obi asọbụghị udu sef ka i were ego ogo 20 or 30 ka i were ejekwa sobi ndị a n'aka i nwere gut nwee ifele ị bịa na Facebook ịbịa kwu okwu unu na-enwekwa obi na Naịjirịa unu na-erikwa ojorima na Naịjirịa ya unu na-erikwa ojorima na Naịjirịa na only naija una dey do cash things una dey do cash things na why una economy no dey grow thief nkọ bịa gwanụ anyị a eh, eh, plots of land ole ị nwere n'obodo ị nọ bidonụ bịa gwa anyị plots of land ole ị nwere n'obodo ị nọ ebe a na-enweta credit gwa anyị real estate nya gwa anyị real estate properties ole ị nwere n'obodo ebe ị nọ gwa anyị e, e, e, properties ole ị nwere n'obodo ebe ị nọ ka anyị maranụ unu bịara ịkọva ịkọva ịkọva okwu asị unu bịara ịkọva okwu asị we are waiting for him we are waiting for him unu chụrụ na-edifend ba nonsense na-edifendịrị nonsense ife ọ ka-eme wụ ọ bịa na video ahụ o meru ọ gwa anyị ọ bịa na that video o mere ọ gwa anyị ee na mụ kwụrụ ndị a 5 million na mụ kwụrụ ndị a 5 million ọ ya sị na o nyere ha hundreds of millions kedu the i am asking you we are not fools kedu intention o ji wee use that word hundreds of millions ebe ọ wụrụ 5 million ka o nyere fa kọọnụ m ife unu na-ekwu kọọnụ m ife eh? thief ụkọ ị na ife ị na-akọ ị na-akọ abstract nonsense ka ị na-akọ eh? ị na-akọ abstract nonsense dangote je naa loan mata ya siri onye je naa loan ịghọtago ife ị na-akọ nonsense what i am asking you ka ọ ma na 5 million ọ kwụrụ dị normal ka ọ ma na 5 million ọ kwụrụ dị normal no a normal terms of agreement na business kedu ife kpatalụ na ọ admit na ọ kwụrụ 5 million why o ji wee use hundreds of millions it is a question eh? it is a question ebe ọ wụ na na 5 million ọ kwụrụ wụ a normal term of business it is not out of business it is the right thing ka o mere right you must not pay cash you can agree with people ekwetara m now ebe ọ ma na

by them. Eh? As agreed by them. He simply used that illustration so that he can cow the numerous people kwụgoro ụgwọ ana. Ka ha wee believe na millions ha bukọnyere bụ ihe na-eji eje deposit ife ana na-eji akwụ ụgwọ ana ma na-egwuri wayo whereas na ego niile a sitiri somewhere na mkpọ ebe e ji welu four story building i will not tell you people what to do ịghọtago ịghọtago i will not tell you people what to do o ji welu risọ kọlọ wee cover nwa 5 ịghọtago the same 200 plot the same 200 plot ọ na-ekwu I secured 200 plots na Ngor Okpala eh? ego omenala a kwụrụ na ya karịrị 3 million ego omenala a kwụrụ na ya karịrị 3 million eh? nya ka ị sịrị m nya ka ị sịrị m n'iji 5 million wee je goo 200 plots of land na Ụmụoji nke Ụmụoji nke be ya na Ụmụoji nke a na-afụ ugo emere na na mgbe ahụ reality eyi today this is the second one the first one oh, i am in danger i am in danger right now eh? the second one wụrụ oh, court ka o welu court wee jee bịado ego ụmụazị mmadụ ike wee rie ihe maka ọ mana court case cannot end in one year it cannot end in two years it cannot end in three years enwere ike ijegide kọtụ ahụ ruo ten years now what is the fate of ndị niile nyekọnyọrọ ihe gaa especially the fact that he did not remit that money they paid to him he did not remit that money they paid to him yes eh? he did not remit the money ha kwụrụ ya maka ọ wụ danụ na o remitiri at least 30 percent or 40 percent of ego ha nyere ya o wee balance ya with hundreds of millions so ọ na-ekwu let us assume that the total amount of money ọ natago na now is 300 or 350 and na o remit na o remitiri ndị nwe ana 100 or 150 ọ na-ekwuzi hundreds of millions a ọ dabaghị ị makwa ife hundreds of millions and the 5 million ị makwa ife hundreds of millions and 5 million ee e mepere car stand lụọ four decking lụcha four decking kerukwarụta rụgharịa office complex rụọ one story office house n'ebe a na-acouple tipper just two years ago just two years ago o nwe onye nọ standby wetara ị ga ya acouple tipper a couplerụ onye tipper ya o buru ya but kịta ị batazie na garage ife a bụ tipper 7 or tipper 5 a couplechagoro acouplecha ọ kwụrụ m wee jụọ sị ọ gụnụ na-eme ọ gụnụ na-eme ọ wụzịkwa gwongworo a o nwere onye nwa ekwugo ya na program n'ebe a na ife Mathias na-eme na real estate ọ na-eme wụ o luo jee negotiate ye with ụmụnna o luo jee negotiate ye with family ọ wụrụ a middle man o lee ana ahụ nye ha ego ha were nke tii n'akpa ekwugo nne ugboro one agwago nne ndị mmadụ ugboro one ndị sịrị m na Mathias nọ into real estate m gwa ha yes ọ nọ into real estate but look at what he's doing what he is doing is not a middle man ka ọ na-alụ is more like an agent ka ọ na-alụ o lee o return ndị nwe ego ego o were nke tii n'akpa but this one he decided to be greedy o decided ka ọ dị greedy na this one o wee dọpụta ya ọkpa n'ilo o wee dọpụta ya ọkpa n'ilo eh? o wee dọpụta ya ọkpa n'ilo i wezie 5 million nye ha ife iru olu i welu na-ekedo ha bikonu

na ọ pụtara kịta wepụta transaction slip o ji wee kwụ ndị a hundreds of millions mana ọ bụrụ na o wepụtara transaction slip o ji wee kwụ ndị a hundreds of millions it means na o jere izuru ana fa n'ohi a ha-ele 200 plots of land 5 million anywhere na Nigeria nwee ebe i he-egota 200 plots of land 5 million anywhere n'ana Igbo ebe anyị nọ o nweghị ee ezugo that is business nelugodu nelugodu ee mgbe oge nke akụ Zion it is not business abi oge nke akụ Zion it is not business oge nke Nwa Agụ it is not business oge nke Soma Best it is not business o luola na nke Mathias ọ wụrụ business ụnụ afụgo ụdị ife ụnụ afụgo ụdị ife ụnụ afụgo ụdị ife aka ahụ ụnụ na-atụ mmadụ etu a ndị ọzọ ya ada atụ ụnụ mana ụnụ amaghị oge nke akụ zion it is not business oge nke Nwa Agụ it is not business oge nke Soma Best it is not business even na nke Okwuru Ọra ndị Igbo nke Okwuru Ọra ndị Igbo

e nwee ihe m chọrọ igosi gị e nwee ihe m chọrọ igosi gị na-achọ imebi ihe n'Ụmụoji na-akpọ ụmụ igbo niile na-akpọ ndị Ụmụoji niile m na fa dị na mma ụmụ igwurube Okodu ee ka unu bịa n'ihe achọgo imebi ebe m na eze ahụ Ejiọfọ nọ ebe m na nwanne unu ofu onye nwanne unu nọ so bịanụ ka m gosi unu this property na-achọ imebi ihe kịta n'Ụmụoji so ụmụnne m ebe a ka m chọrọ igosi unu n'Ụmụoji anyị na-afụ n'Ụmụoji ka ọ dị n'akụkụ Mercy Girls Secondary School unu nee anya unu afụ ebe ọ dị na ọ dị ime the property bụ ihe a na-ekọba geeti ọfụma ihe a ime the property as you can see ebe a bụ ime ya onye na-abụ ime the property now apụta na June 2024 my site manager na-ege ntị

ife a Mathias na-eme kịta awụ exactly ife madam madam madam kelafa ya kelafa ya eh, kelafa nwaanyị ya nọ na kelafa nwaanyị ya nọ na na na COS case kelafa nwaanyị ya nọ na COS case je nakọrọ ndị mmadụ ego chọzie ka o were okwu ọra wee na defense exactly ife ahụ wụ ife Mathias na-eme ebe a gee ntị ife a na-akpọ raising false alarm so bịanụ ka m gosi unu this property na-achọ imebi ihe kịta n'Ụmụoji so ụmụnne m ebe a ka m chọrọ igosi unu mgbe oji anaghị na-afụ unu Ụmụoji ka ọ dị n'akụkụ Mercy Girls

onye na-amaneji prọpati m nwere n'obodo a wee bịakwute m sị na o nwere ana a na-ele ele mmadụ wetara ya n'Ụmụoji ọ dị 200 plots m sị oke ngwa ka anyị je fụ ya na a ga-azụ ka anyị na-ekwu wee sị ya ngwa ka anyị je fụ ya ha wee dugide m duru m duru m bịa ebe a ha wee duru m jekwuru onye a na-akpọ injinia Emeka Enuhu maọbụ afa Akala Etiti vileji n'Ụmụoji onye a na-akpọ injinia Emeka Enuhu onye Akala Etiti n'Ụmụoji o wee kpọpụta dọkụmentị ana ebe a gwa m na onye nwe ebe a Peter Iluezuo Peter Iluezuo na ọ ya nwe ebe a na mụ na the man ga-afụ mbọsị ọ ga-akwa nne ya the man bata ịkwa nne ya ọ kpọrọ m jee mụ na the man ekenecha anyị wee kwuwe biznes ana nụnwa fa wee lesi m ebe a so the man sị m mụ na PA kwube na ihe ọ bụla mụ na PA kwutere is okay that i should do everything through his PA n'iru ndị niile dum wee bịa ihe ekwugide kwuchie weta akaụntụ nọmba the man access bank ị ya afụkwa ya ebe a na m mee deposit m were millions of naira kwụnye since june last year next two months na ọ mee one year m jiri kwụọ millions of naira Kai! Mmadụ ya si wee kperi maka ọnwụ. Owo n'elu ka o si wee woro n'elu ka o si wee woro engi wee fichaa nwa 5. N'elu ka

ọ sị m na o nwere case na PG Ụmụoji na egburu ya na egburu PG Ụmụoji na ndị Ụmụoji na-ebo di ya na onye nwegburu PG na a kpọrọ ya oku na Abuja na ya chọrọ ije Abuja m biko m binye ya ego na ya jesịrị ya n'ebe IG mere invite na Abuja ka ya bịa kwuru ọnụ ya na ya jesịa bata e kewe ego the agent

ọ maka ha ka e ji wee mee this video ọma ọ nọ ya a resort to this only that na m believe na many people na-ege m bụ my follower that they love me so much and ngwa na ihe bụ one ha mara one na ngwa afọ bụ one now these people ejide my millions of naira m wee pụta some days ago wee na-anụ kepu kepu na o nwe real estate ọzọ ha na ha na-ekwu okwu ebe a eresigo a chọ iresi ebe ihe m ji bịa na-ekwu okwu maka ndị real estate ọbụla a chọ iresi ya na onye nwe ya Peter Iluezo n'Ụmụoji n'akụkụ side Mercy Girls o nwe onye real estate ọbụla a chọ iresi ebe a biko gbawa ka ọ gbara gị ebe a nọ n'okwu these people are holding my money engineer adị epickzi call m nyere m nọmba ọga ị sị na a da akpọ ọga na fon ejekwa m na be Peter Iluezo meet ụmụnne ya ụmụnne ya enye m nọmba nke ọ tọrọ ka nke tọrọ ya nke nọ Lagos akpọkọtana m onye nke otu a ka e si eposirị m mụ nwa bụ eze akụ eji ọfọ ọzọ igbo ndụ na-atụnye nke m ka onye ọzọ dị mma ka nwanne m onye igbo onye Ụmụoji ga-ejide ego m for close to one year ego a da amụtalụ m anything m na-akpọ engineer engineer Emeka enu onye Akala Etiti na Ụmụoji ọ sị na a na-etu Ezechinedu m na-akpọ gị na fon ị na-ebusy my number blockọ my number i ji millions of naira m kpunye na akaụntụ pp n'ezo na Access Bank i ji 500,000 gị m kpunyere gị in your own private account na-abụrọ ego ọzọ m na-achọgasịrị gị ego nri i ji the whole money cannot pick my call na-eposịrị m na ọ ga na-abata taa ọ ga na-abata echi now m na-anụ na estate ọzọ na-abịa na ha chọrọ idebe estate ọzọ ihe so ihe m ji ekwu okwu a bụ na anara kịta estate ọbụla m fụrụ batara ebe a nọmba 1 nọmba 1 amammewu ihe police

ị ghọta ihe m na-ekwu na secondly bụ gịnị m na-ewepụ the matter court ọ bụrụ na ụnụ achọghị ụnụ bịa ka anyị settle ọnụ ama m na ụnụ ga-afụ video a biko ndị Ụmụoji niile since m biwere Nkpor ama m mmadụ onye m gọpụtagwara na n'Ụmụoji enwebeghị gosi m go- me- gosi property na Ụmụoji nwee problem with ndị Ụmụoji Ụmụoji so na village nọ n'Idemili ọ bụgodị na ha na neighboring village ya na nwere ana ha na-azọ jee dee ikpe ahụ ọfụma ikpe ma manata ndị mgbe ochie

na-akwụchi ụgwọ ihe na-eri o chere na agwụnụ bịanụ ka anyị settle bịanụ ka anyị settle real estate ọbụla tinyere ego ebe a jee nafụ ego gị ọ bụla i tinye ego ego already because mfụnanya na-abara ọrụ kpakpam ihe bịa na wetara ụnụ lawsuit a na-asa abụ na na-asa abụ ndị biilu ezuwa ga na-ejekpọrezi ya na court ana mma eme additional 10 years a ka na-ekwu okwu ebe a ego onye ọbụla atọ

ee na ị mara na nke eze akụ na-ekwu maka mbunite ị ma na ọgụ nke na-adị ebe ebe ee nwa bụ eze akụ igbo niile ka mmadụ ga-eji wee na-eti play ọgụ nke na-adị ebe ebe so biko ndị ụmụoji nyenụ m aka emeka enuhu na eze eze chinedu onye ọkala etiti dị ọcha na-ekwusi okwu ọ na-etu ọnụ ọfụma na ya nwere nke a nwee nke a bụrụ nke a bụrụ nke a bụrụ nke a mana ọ rụzie na omume ee, ego ọba a ga-aka gbawazi ọsọ ị da-aza call m na biko unu tinye na platform ndị ụmụoji ha bịa settle mụ maka ọgụ a bido m bunite ọgụ a otu ha bunitegoro ya ọgụ na-adị ebe kwa ebe ọgụ na-adị ebe ebe so ka m gbara ụmụnne m ndị ndị na-eme real estate aka ebe ọ ya bụ nwa onye otu anyị na-eme real estate a na-agwa okwu ebe a ị mara yes n'ebe a nọ n'okwu these people are holding my money since June last year unu ga-afụkwa ya na payment slip m sendịrị here smart criminal smart ekperima ka this guy wụ smart ekperima ọ wụrụ na ị nwere ego ọ wụrụ na ị nwere ego i nyelu ya maka ana jekwuo nalụ ya ego hụ jekwuo nalụ ya ego hụ jekwo narị ya ego hụ jekwo narị ya ego hụ na ọ wụ na o nwere ego i nyere ya maka ana jekwo narị ya ego hụ ma ọ sụkwa m na-achagharị anya

na-edeceive onwe my happiness wụ na ọ sọsọ gụ na guru wu ndị nọ ebe a na-etegharị onwe unu olu olu na-etegharị onwe unu ndị otu unu ndị ọzọ niile mechiri ọnụ maka na ha ma na nke a o nwe ebe a esi wee wayo aka ha mechie ọnụ sọsọ gụ na guru nọ here na-akwụgharị na-edefend what is indefensible what is indefensible and o ji ọnụ ya gwa gị ebe a na ndị nyere ya ego ego ka o gotara ha ana na-achụgharị ya and o ji ọnụ ya gwa gị ebe a na ndị nyere ya ego ka o gotara ha ana na-achụgharị ya and o ji ọnụ ya gwa gị ebe a ndị nyere ya ego na-achụgharị ya ndị nyere ya ego na-achụgharị ego ole ka ndị a nyere ya ọ 5 million ka ha nyere ya